Trí dó náid beo, tá súil agam. Hello, Brian anseo ag léamh na nuachta as Meiriceá. Don séú lá. Feabhra seacht déag, tá clúdach an nuachtáin clúdaithe le pictiúirí de inimircigh á bparáileáil, a ceadaíodh isteach faoi dheireadh nuair a caitheadh rialúcháin, ordú feidhmiúcháin Donald Trump amach faoi inimircigh agus a leithéid agus gur ligeadh daoine ar ais isteach. So, mar shampla, in aerfort JFK, chonaiceamar an Dr Kamal Fadlallah

Ioslamacha, Moslamacha ag fáiltiú roimh a seanmháthair, a ceadaíodh ar ais isteach faoi dheireadh, tar éis di cuairt a thabhairt ar a baile san Iaráic, agus i Los Angeles, Sahar Muranovic a. a d'athcheangail lena drifiúr Sara Yarjani nuair a ligeadh ar ais isteach ise. Scéalta truamhéalacha, ach cuireadh ina ceart iad faoi dheireadh. Nach aisteach go bhfuil gach cuma ar Mheiriceá faoi láthair go bhfuil an tír ag troid in aghaidh an uachtaráin ar son an chirt. Tá ardú an bhaic tar éis rabharta a scaoileadh de inimircigh nó. daoine a raibh cónaí orthu i Meiriceá agus nár ceadaíodh ar ais isteach, ag filleadh ar an tír arís. Feictear grúpaí ag streachailt chun dídeanaithe a chur ar eitleán. Osclaíonn an scéal faoi seo ag campa dídin brothallach ar theorainn, ar an teorainn idir an Chéinia agus an tSomáil, agus. áit a raibh cúpla scór Somálach a chuaigh tríd na scrúduithe slándála agus leighis deiridh sular dúradh leo go raibh cead acu taisteal ar aghaidh go Meiriceá. Tá an uachtaránacht á thástáil. faoi láthair leis an cás cinniúnach seo, leis an gcoimhlint seo. Is saghas báire na fola é, i ndáiríre, mar gheall ar inimircigh. Arís, feictear Trump ag cáineadh. breitheamh, breithiúna agus reachtóirí ag léiriú imní, ach tá an tUachtarán Trump ag brú chun cinn, agus ag iarraidh comhbharántais leis na cúirteannaí, gan é ach dhá sheachtain isteach ina uachtaránacht, agus is tuar. Dorcha é seo do bhlianta cathannaí dlíthiúla idir rialtas atá meáite ar an an ord reatha, a bhriseadh, go háirithe i dtaobh teorainneachaí na cumhachta feidhmiúcháin. Táthar ag caint faoi.

Idir an dá linn, tá an ceannaire é féin frustraithe mar gheall ar na rudaí móra atá sé ag iarraidh a dhéanamh, agus na deacrachtaí atá aige iad a chur i gcrích. Osclaíonn an scéal, cibé, leis an Uachtarán é féin ag. socrú scéalta an lae ag breacadh an lae. Ach más ea, is fearr an chuid eile den scéal a. léiriú, a thaispeáint, a léiriú is dócha, istoíche. Téann cúntóirí i gcomhairle lena chéile sa dorchadas mar ní thuigeann siad conas na lascainí solais a úsáid sa teach bán. Tá cuairteoirí ag fámaireacht timpeall an Tí Bháin ag triail murlán go dtí go n-aimsíonn siad bealaí amach. Tá sciathán thiar an Tí Bháin dorcha agus folamh ach amháin don ghríosaitheoir. Stephen Bannon, a chaitheann laethanta sé uair a chloig déag ag pleanáil ionsaithe eile. Is suim liom an chéad scéal eile, cé nach bhfuil mórán le rá agam faoi, agus sin an chaoi ina bhfuil. grúpaí gnáthdhaoine ag teacht chun cinn ar fud na tíre le seasamh suas in aghaidh ionadaithe comhdhála agus chun ceisteanna a chur orthu faoina bpolasaithe agus faoina bpleananna. agus úsáidtear mar shampla an grúpa NJ Eleventh for Change, sin grúpa atá ag díriú a chuid fuinnimh go léir ar Rodney Frelinghuysen, huysen, an t-ionadaí as New Jersey agus mar a chomhtharlú m'ionadaí féin, agus is ball mé féin den ghrúpa sin mar ba mhaith liom fanacht i dteagmháil leis an ngrúpa seo go bhfaigheadh mé, go bhfaighidh mé amach céard a tharlóidh le Frelinghuysen. Is aisteach an rud é, má bhreathnaíonn tú ar an aonú ceantar déag i New Jersey, feicfidh tú chomh gerrymanderáilte is atá an ceantar agus an chaoi inar gearradh suas é go mbeadh go bhfaigheadh poblachtánach an suíochán. Ar aghaidh linn go scéal idirnáisiúnta agus an Brexit. Tá sé ag cur brú agus strus ar Theresa May agus Angela Merkel araon, Is bagairt é ar an gcairdeas eatarthu agus deir an t-alt go mbeadh an bheirt i bhfad níos cairdiúlaí dá muna mbeadh Brexit

agus is figiúirí móra iad i ndomhan fearúil na polaitíochta, fiú agus iad ina mná, ar ndóigh. Ach níl aon nuaíocht sa scéal sin, mar sin leanfaidh mé ar aghaidh. Tá tá sé ina chíor thuathail i mbaile in Ohio darb ainm Yellow Springs mar gheall ar iompar na bpóilíní, go háirithe i leith an chine ghoirm. Radharc coitianta atá feicthe againn. sa mbaile, amhrastach gorm ar an talamh tar éis greadadh agus greasaíl ceart a fháil ó na póilíní agus slua feargach ag breathnú ar a bhfuil ag titim amach. Ach níor thit cúrsaí amach mar a bheifí ag súil leis. Bhí pobal an bhaile chomh feargach i dtaobh an méid a tharla gur briseadh ceannaire na bpóilíní as a phost, agus sampla é seo den chaoi inar féidir leis an bpobal tionchar a imirt ar na póilíní. Spórt Ní minic mé ag caint faoi spórt ach tharla an Superbowl aréir agus bhí an bua ag na New England Patriots, rud a chuir iontas ar gach éinne mar bhí Atlanta chun cinn ar feadh 99% den chluiche. Ach sa cheathrú ceathrú, tháinig na Patriots ar ais as neamhní agus insan tréimhse breise, An breise, fuair siad an ceann is fearr ar Atlanta. Mar sin féin, dá mbreathnófá ar na tosaigh, ní fheicfeá ach an radharc sin, Tom Brady á chreachadh. Níl a fhios agam cá bhfuair Brady agus a fhoireann a bhfuinneamh ach fuair siad é agus tháinig siad ar ais agus bhí an bua acu. Scéilín bheag idirnáisiúnta as an Libéir faoi Emmanuel Dongó, rapálaí. chun cinn sa tír sin a dhéanann a chuid rapála as cathaoir rotha slán an scéalaí, agus fear is ea é atá ag fáil an ceann is fearr ar leithcheal agus an leatrom a imrítear air de ghnáth. Tá Marine Le Pen tar éis tús a chur lena feachtas uachtaránachta, ag glaoch ar thacaítheoirí an phobalachais agus ag. eisiúint bagartha faoi Ioslam agus Ioslamachas. teilifís. Níl a fhios agam céard í an tsraith, níl, níl sé feicthe agam ach This is Us is ainm dó agus tá na. Níor cheart stiúrthóirí a rá. Léiritheoirí tar éis éacht a dhéanamh, sé sin, tá siad tar éis sraith cláracha a chur sa chéad áit, nó geall leis, sna liostaí rátála, fiú agus é. á chraoladh ag cheann de na mogalraí, seachas stáisiún cábla. Tá oibrithe ag clamhsán i dtionscal na teicneolaíochta, mar gheall ar iad a bheith á gcur as obair ag oibrithe gearrthréimhseacha atá ag teacht isteach ar an H1B. Aon rud eile le rá agam. Tá mac léinn sa tríú bliain i gCalifornia

Robert Durst, tá creidtear go fairsing gur mharaigh seisean a chéad bhean, ach más ea, níl aon fianaise ann. So tá Mary McCormack Hughes, driofúr na mná atá imithe gan dé gan deatach, ag lorg freagraí. i leith an méid a tharla i 1982. Mí Lúnasa seo caite feallmharaíodh bean i gQueens in aice Howard Beach agus í ag bogshodar. Ní raibh fhios ag éinne cé a mharaigh í, ní raibh mórán fianaise ann, ach táthar tar éis teacht ar fhear a raibh modh ionsaithe aige i gcásanna eile a bhí an-chosúil leis an modh ionsaithe seo agus tá siad, táthar, tar éis é a ghabháil. Tá Robert Schenkkan, más é sin foghraíocht an ainm sin, tar éis dráma a scríobh in aon seachtain. Building the Wall is ainm dó agus deir an drámadóir gur scríobh sé an dráma seo ar dheargbhuile, agus cuthach ceart air, fiúnach ceart air. agus, ar ndóigh, dráma faoin uachtarán nua, nó faoi na téamaí a eascraíonn as an uachtaránacht, atá ann. Tá díomá ar lucht New York Times, ar na léirmheastóirí, faoin tsraith nua seo Twenty Four Legacy agus é soiléir ón tsraith gur scríobhadh é mar sórt freastal ar lucht tacaíochta Donald Trump. Ní fhéadfadh an tsamhlaíocht ba thubaistí de chuid President Trump an tsraith seo

tsaothair, Last Work is ainm dó, agus insan saothar seo ritheann bean ar an mball, déanann sí bogshodar ar an mball ar feadh an dráma go léir. Ní léir go bhfuil an, go raibh an léirmheastóir róshásta leis an méid a chonaic sé nó sí Deir sé gur saothar práinneach é, gur saothar dian ar na céadfaí é, ach nach bhfuil sásamh ann. So sin iad na scéalta móra nuaíochta, ealaíne, gnó agus eile don séú lá Feabhra, dhá mhíle is a seacht déag. agus tá súil agam go mbeidh muid ag caint le chéile arís sara i bhfad. Idir an dá linn, guím rath Dé oraibh go léir. Slán.